ihe m ji n'aka bụ ihe ndị bekee kpọrọ insecticide insecticide o nwere aha igbo gịnị bụ insecticide n'asụsụ igbo ka anyị gbapụ ọsọ ama m na ọtụtụ n'ime unu maka na ụfọdụ n'ime unu nwee ike ugbu a unu edebego ihe unu ga-ezitere m iji wee gwa m na ọ bụghị ihe niile ga-enwe aha igbo nke nwa nke nwa nke nwa na ndị nna nna anyị ha amaghị ihe bụ insecticide our ancestors never used insecticide our ancestors they don't know what is insecticide our ancestors insecticide is not indigenous gịnị nwa gịnị nwa eh, how can we give it igbo name gee ntị anyị ga-agba mbọ hụ na ụmụ ihe dị otu a nwere aha Igbo ka o nwee ike nyere anyị aka iwesịnata ingili Igbo anyị na-asụ nna wetagodoro m insecticide nna wetara m insecticide nna gotere m insecticide nna ị nwere insecticide nne weta insecticide ị ga-ahụ na ingili igbo ga-atọ gị n'ọnụ na ọ bụrụ na ị gbaghị mbọ chọọ ka i si nye ụmụ ihe ndị a aha igbo ọ nya bụ na ingili igbo ga-atọ anyị n'ọnụ nya mere m ji agbakili ya na-agba mbọ ahụ na ụmụ ihe ndị a na m na-ewepụta aha ga-adaba adaba ọ ga-abụ ọ bụrụ na ndị ọ dị n'aka nya bụ aha ha nwee mmasị ha ebinye n'aka ya na ya bụ aha gwa anyị kpọbazi ya na ọ dabara adaba anyị niile akpọba ya ya mere gịnị ka m kpọrọ insecticide n'asụsụ Igbo tupu anyị gaa n'iru ndị rụ insecticide nke a bụ ndị a kpọ top rank o doro anya top rank ka ị ghara ịbịakwa e mechaa ị sị na na na ezennaya kwuru wee sị na top rank bụ gịnị nwa gịnị nwa n'asụsụ igbo mm e nwere ọtụtụ insecticide ndị ọzọ ọtụtụ ndị dị iche iche na-arụ mana ndị rụrụ nke a bụ top rank bụ aha ha adị m ekwu na top rank bụ gịnị nwa n'asụsụ igbo mm ihe m na-ekwu bụ insecticide ndị top rank unu akwụghị m ụgwọ maka ejije a mana nsogbu adịghị nkụzi ka m ji eme ka anyị na-agakwa n'iru gịnị bụ insecticide n'asụsụ Igbo gịnị ka anyị ga-akpọnwu ya m ga-asị insecticide anyị ga-akpọnwu ya ọgwụ arụrụ maka na ọzọ ọkpụkpọ aha na bekee ị manite chebe ọkpụkpọ Igbo ị ga-abịa gịnị ka ọ na-arụ ihe a bụ ọgwụ a na-agba maka arụrụ ka o nwee ike gbuo ụmụ arụrụ dị na-enye nsogbu ụfọdụ ga-asị ọgwụ anwụ ọ bụghị naanị anwụ ka ọ na-egbu ihe ọbụla mgbe arụrụ nwere ike inye gị nsogbu n'ụlọ ihe a ga-egbunwu ya onye a ka ọ na-abịa ebe ịgbagharị arụrụ ahụ o jee gbusisia ụmụ arụrụ ahụ nya mere m ji wee sị na anyị ga-akpọnwu ya ọgwụ arụrụ ị ma eje maka na ọ za okpokpo aha na bekee chọba okpokpo aha ị ga-enye ya n'igbo nke a nke a o nwere ihe siri ike na nke a o nwedị ihe ọwe ma iche ka anyị kpọba ya ọgwụ arụrụ ma ọ ga-aka mma maka enugwu m anyị ọgwụ arụrụ ka ihe a na-egbu ọgwụ arụrụ ọ ga-abụ mgbe ọzọ nna unu enwe ọgwụ arụrụ nye m ọgwụ arụrụ ego one ka unu na-ere ọgwụ arụrụ insecticide pụzia gị n'ọnụ ọgwụ arụrụ ị ga-akpọnwu ya ọgwụ arụrụ onye na-ere ya amago na ihe a ka ị na-ekwu maka ya ọ jụzia gị kedu nke ị sị ya nye gị top rank top rank bụ aha ndị na-arụ ya ụfọdụ ndị m ga-abịa ajụkwa m gịnị bụ top rank n'asụsụ Igbo ahụ nwere ya gbakpọọ gị anya biko tụsara m ejije a ka o ruo ụmụ Igbo niile ka anyị nwee ike na-etinye uchu na-asụ asụsụ Igbo anyị aka nye aka hụ na nya bụ asụsụ Igbo na-aga nke ọma ee ka anyị kwụsị ewesịnata bekee anyị na-asụ ingili igbo ka nkụ n'ọnụ anyị ị tụsa ejije a ka o ruo onye ọbụla aka ma ihe akara akara ịhụnanya makwa na akara mmasị ma tụnyekwazi okwu n'ọdọ okwu i chere na insecticide ịza ọgwụ arụrụ na ọ dabara adaba ka i chere na ọ dabaghị ee ọ bụrụ na ọ dabara adaba mee ka anyị mara ọ bụkwa na ọ dabaghị mee ka anyị mara ọ bụrụ na o nwee aha ọzọ igbo na-akpọ ya ka mma mekwa ka anyị mara anyị niile na-amụ amụ o nweghị onye bụ ọkachamara cheta na onye gị na ya nọ bụ Igwe Ezennaya ezigbote onye ọhọfịa kala aja arụ onye mgbazi ndị Igbo ka a na-akpọ m onye nkụzi eh, daalụnụ ụmụnne m ka ọ dị mgbe ọzọ
ka emesịa onye nkụzi asụsụ Igbo onye nkụzi ọdịbendị onye nkụzi Igwe Ezennaya o onye mgbazi ndị Igbo onye nkụzi onye nkụzi omenala Igbo onye mgbazi